hili ktv timangoima pa chilungamo tafuna tiyankhule nkhani ya chimwendo banda anthu ena amanena kuti chimwendo banda ni munthu oyipa chabwino ndi munthu oyipa chimwendo banda koma kwa zipani zina koma ku chipani cha malawi congress party ni munthu ofunikira chifukwa ndi amene akusunga ndipo akuteteza chipani cha malawi congress party anthu ena amanena kuti norman chisale ni munthu wachabe norman chisale ni munthu wabwino kwambiri chifukwa ni munthu amene akusunga akuteteza chipani cha dpp Pali zipani zina pano zimanyoza kunena kuti Chisale ndi amene afuna akhale mtsogoleri. No, ndi mtetezi wa chipani. Chimwendo Banda ndi mtetezi wa chipani. Koma tifuna tikuunikireni panopa kuyipa ndi kusafunikira kwa utm. Chifukwa a utm akupanga kabisalira kumaononga zipani ndi mbiri ya zipani zina kukhudzana chipani cha Malawi Congress Party kubisa sugar amene akupangisa ndi Kabambe. Za HB ku parliament ndi Kabambe ndi amene akutsogolera. Ngati a Congress naonso amabweretsa pasi pasi pa ndi zonena kuti koma kwambiri kwake ndi Kabambe. Ndiye mukhale apa ndikusanthulireni kusava kwa Chilima komanso ndi atsogoleri a. kuti age limit iyi inachokera kwa dalitso kabambe limodzi loti anapanga izi koma ndifuna izi azisiye ngati owina anasankha kabambe azakhala kabambe basi ngati owina ndi peter azakhala peter ngati owina chakwera azakhala chakwera ife ngati mafumu tifuna zonse ziyende bwino mpikisano pa ground sitiletsa kuti uyu wakalamba timu ya mpira wanderers sitiletsa kuti ayi osayika player wakalamba ayi eni ake awo amamukhulupirira playayo Ndakhoza kwambiri. zikomo kwambiri ife a hili ktv tikufuna tikutsimikizireni amalawi kunena kuti andale amatitenga ngati ife amalawi ndi anthu ogona kapena kuti opepera ndafuna ndiyankhulezi chifukwa chonena kuti achipani cha utm amabwera pano kumanyoza mtsogoleri wa dziko lino omwe ali Dr Lazarus Chakwera kunena kuti ndi olephera. Asamati kuti Chakwera ndi olephera koma aziti kuti ndife olephera. Ndiye panopa yafika nthawi yonena kuti ya kampeni tikupita ku nthawi ya kampeni yandikira nthawi ya zisankho asamanene kuti ndi olephera a Malawi Congress Party. Koma azitinso iwo ndi olephera. Ngati kuli chipani zonena kuti sizolephera ndi chipani chomwe chinali kunja kwa mgwirizano wa Malawi Congress Party alliance yomwe ilipoyi. Panopa kumabwera a dpp kumanena kuti ndife okhoza zomveka bwino. Udf atabwera pano kumanena kuti ayi ifeyo tikhoza ziko tivotereni ndi anthu abwino. Ayankhula zoveka komano osati a utm pano azibwera kumapanga zinthu zawo kuona kuti zisankho zayandikira kuwakopa a Malawi sizoona akunama anakakamira mu mgwirizano analangizidwa tulukani mu mgwirizano Chilima ada ali moyo sanatuluke anthu anayayankhula kuti Suzi utimalize limodzi tisasiyire panjira ndiye panopa afika nthawi ya kampeni Chilima uja wamwalira ndiye azinena kuti a panopa akanakhala chilima uja ali moyo panopa pamene akanati azionesa action yotuluka mu mgwirizano muja ndiye tisamanamize amalawi amalawi si opusa amalawi si opepera ndi amalawi ndi ndi chilima koma apapa is losing the plot and ngati chilima is not making any statement any, any move from now kuzafika pa 20 january he is finished
20 january 20 january chilima must make a big statement nga if he feels he is relevant if he feels that he can govern this country he can be the president of this country must take an action now if you are not taking an action now you are finished chilima is finished chifukwa chani aho ndikuwuzeni kunena kuti yes uka dziko lino la malawi anamulangiza chilima kuti utuluke mu mgwirizano Utuluke mugwilizano koma chilima anakakamira sanatuluke mugwilizano mu chifukwa chake amapindulamo zimatheka zake zimalongosoka kwa anthu amene ankalangiza aja pamene ankamulangiza chilima sankazivera chifukwa chake iye zake zimamuthekera lero chilima wamwalira wapita ndi kukakamila kuja ndiye anthu ambiri akumangidwa amamangidwa chifukwa chozuzula mchitidwe wa imfa ya chilima mmene inalili chifukwa anthu ambiri sanayimvesese koma kwa anthu amene ankalangiza aja amachita ngati jerasi kapena amakhala ngati amamuphwanyira ufulu wina ake koma amawunikira tsogolo lake for example boni kalindo ananena kuti iyeyo ngati angakakamire pofika 2025 january january yo sinakwane chilima uja wamwalira june pa 10 june pamene watisiya chilima koma anthu anawunikira ndithu potengera ndi mmene chipanicho akuchidziwira amalawi amavutika kwauza kuti apulumutseni amalawi sizikatheka ndiye chomwechonso chizibwera pano chizinyoza zipani zosusa boma zizake ziziononga mbiri kuti wina asaime nawo chifukwa kuti ndi nkhalamba chipani chomwe chonse chizibwera pano chizinyoza mtsogoleri wa dziko chakwera boza boza kwa onsewa amapindula mu mgwirizano akanakhala kuti amazunzika akufuna kuombola malawi atatuluka kale kale kale kale kwambiri ndiye tisamanamize amalawi amalawi si opusa amalawi si opepera ngati mukunena kuti achakwera alephera inunso a utm mwalephera Ngati a Chakwera akhoza, inuyo nduna zanu zinali ku mgwirizano komwe kuja? Mwagwira ntchito ndi boma? Ngati boma la Malawi Congress Party lachita bwino, alliance yomwe inalipo ija, a utm so inuyonso zanu zili bwino. Komanso tinene pano, tsogoleri ali ku utm si tsogoleri onena kuti atha kuthandiza Amalawi. Sizingatheke chifukwa Kabambe ndi munthu wadyera. Kabambe ndi munthu wadyera. Kabambe. Ndi mmodzi mwa iwo dpp kuti izichoka m'boma ndi amene anapangisa kuti dpp izichoka m'boma ku alliance yomwe inabwera amaba kwambiri ndalama iye uja iye uja anayendesa chuma cha dziko bwino mu utsogoleri wa Dr Bingu ndi zinthu zomwe zinkayenda bwino koma atafika utsogoleri wa dad ankaba kwambiri kuba ndifake a mcp anatutumuka kuti kodi zikukhala bwanji ndiye pano asamabwere uja kumanyoza a Chakwera asamabwere pano kumanyoza a Peter Mutharika sizoona. Komanso ndi munthu wonena kuti wofasa koma ali ndi umoyo wa uchigawenga. Akupitisa age bill ku parliament pamene a Malawi Congress Party ndi kumadana ndi a dpp kumakangana, a dpp kumanyoza zizawo pamene age bill ku parliament ikupita ndi a Dr Kabambe. A Kabambe ndi munthu wofasa koma ndi kasongo chigawenga. ndiye munthu yomweyonso muzikanena kuti mumuvotere komanso iye sankayikonda utm sankayikonda akanakhala kuti munaona pakati paja anayankha kunena kuti hey, sinapite hey, ucheni ku foundation ya chilima chifukwa chonena kuti hey, kunali achakwera kumeneko Eh, ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso uh, a president a dziko lino ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha utm tidakali still in mourning period ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu president wathu wa chipani chifukwa choti sitinayankhidwe bwinobwino
mmene akunena pakuti ife tinaluza mtsogoleri wathu asamati ife chifukwa iyeyo sanali wa utm sanali mtsogoleri wa utm ayi and sanali membala wa utm Komanso iyeyu pamene akunena kuti sanapite kumaloko chifukwa chonena kuti mtsogoleri wa dziko anali konko, kodi kusapita kwakeko kwapangisa kupezeka mayankho chomwe chinamupha Chilima? Ndale si udani, a Kabambe sanakule pa ndale ndikukuuzani. Munthu anakana kukapezeka pa mwambo kamba kuti lipoti la ndege silinabwere lolozeka. kukana kuti sakapezeka pa mwambo pa foundation ya iye chifukwa kuti kuli sogoleri wa dziko koma kunapezeka kuti anakakumanaso pa john chilembwe day ndikukagwirana nzanja kukachezera limodzi ha? koma mwambo ofunikira kwambiri sogoleri wa chipani chake anakana kukapezeka akulu akuganiza bwanji amaganiza bwanji munthu amene tizikanena kuti tikampase vote atithandize ife amalawi Tikhale ochenjera amalawi tisapusisidweso kenaso ayi. Tizifusa mafuso ndipo inu amalawi mwinaso mwazifusa mafuso onena kuti kodi akuluwa amadana ndi chakwera kusapita kumaloko kapena ankadana ndi malemu Saulos Chilima chifukwa zikuoneseratu kuona kuti amadana ndi chilima chifukwa chonena kuti before 30 days eh kukapezekanso ali ndi chakwera amene ankakana kuti sapezeka kumalo kuti kuli chakwera. Akanakhala kuti amankonda chilima atapita ku foundation ya chilima. Bwezi atapita. Muone munthu uja maganizo ake ndi achichepere kabambe ndi mwana pa ndale. Kabambe ndi mwana. Komanso a Kabambewa akumatenga age bill kumapititsa ku parliament pofuna kunena kuti Peter Mutharika asaimire. Iye kuti aiziwe ndale anaiziwa kamba ka Mutharika. Ndiye si umoyo wonena kuti anene kuti amukhomelere munthu wina ake kapena ayi. Ali ndi moyo wa dyera. Ngakhale ku chipani cha utm ko anthu ambiri sakumufuna. Musazanamizidwe pano. Anthu ambiri sakumufuna. Kwambiri ma social media muli anthu otukana, onyoza. Akunyoza Kongeresi sizibwana. Akunyoza dpp sizibwana. Akuchita kupasidwa ndalama ndi a Kabambe. Akuluakulu aku chipani kuja anagwa ku convention Kabambe amagawa ndalama ku ma delegates kumawapasa ndalama musakavotere amenewo ndalama ndikuwaunjikira ma phwiphwi ma million ndalama kuzigawa ndalama zomwe anaba ku dpp ali ku banki reserve bank kwakulu ku reserve bank mukukumbukira amalawi ndiye pano asamabwere kuti aombola dziko la malawi ndi chigawenga kasongo ndi munthu oyipa akupereka ndalama panopa kwa anthu kunena kuti makampani mashopu akuluakulu amene akugulitsidwa shuga kuti shuga azibisidwa panopa dpp ndi a mcp sakuonana bwino nkhani ya shuga kapena kuti shuga akusowa ndi amene akupangisa yeye pofuna pamene pofuna azinyoza mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera afuna aziyipisa mbiri azikangana a dpp ndi a malawi congress party Kabambe ndi kasongo, ndi munthu woipa kwambiri mtima. Iye uja saganiza bwino. Akanafuna kuti chipani cha utm achisogolele, akhale membala wa utm, bwezi atapita kumene kuja ko Chilima akadali moyo. Koma akupita munthu atamwalira. kukatenga chipani, kukagula. Nanunso kodi inu akuluakulu munaloleranji kuti iye uja angofika lero ndi lero akhale tsogoleri ku chipani chanu kwa utm ko akapikisane nawo? Ndi apa izi mukuononga chipani cha utm. Chinali chipani chachikulu, chinali chipani chabwino koma pano mwachiononga chifukwa cha munthu mmodzi. Ndiye pano tisamanamizane Amalawi si anthu opusa Amalawi si anthu opusa ngati pali zipani zomwe zikupikisana mcp komanso dpp ndi zipani zikuluzikulu munthuyo akanakhala kuti akufuna kuombola Malawi bwezi asakukakamila kuti ine ndikhala pasogolo ine ndikhala pasogolo sakuziziwa ndale alibe vision yoyendesela ziko lino la Malawi azaononga kasongo amene uja akazangolowa boma azanyenya chuma cha ziko lino. Pazakhala mavuto osiyanasiyana amene tingathe kukumana nawo Kabambe atalowa m'boma. Usogoleri si chinthu chophweka. Ee, chuma chimayenda bwino, ee, zinthu, kuyendesa chuma ku banki si ziko. Ndrama za ku banki Ku bank si ziko. Osamanamiza amalawi pano. Amalawi si opusa. Mumafuna muzibisa chilungamo. Eeh kumunyengera munthu mwina kumakamudyera ndrama. Ife pano tikubwera kunena chilungamo kuti utm si chipani chofuna kuombola Malawi. Tsogoleri alipo aja. Kuli atsogoleri kumene kuja akanatha kuthandiza koma Kabambe sangatiombole pa mavuto amene alipowa ndi wadyera. ndi anthu oti anakakamira ku mgwirizano. Aford inatuluka kumayambiro kumene. Ngakhale panopa ma Joyce Banda samabwere panopa kumanamiza Amalawi. Ngati mukufuna kupanga mgwirizano ndi chipani china chake mukhala kumbuyo, simukhala kusogolo. Kusiya Kabambe pa mpando kuli bwino kumutenga Atupere Muluzi alamulire ziko lino. Kuli bwino Enoch Chihana alamulire ziko lino. Ngati mukuti a Peter wakwe wakula kwambiri ndi oti wachikulire, ah? ngati mukuona kuti wakula sankhani sogoleri wina wake kaya a Peter muwavotele koma osavotela utm kaya chakwera avotereni ngati mukuona kuti akuthandizani mavuto amene alipowa koma osanamizana panopa ayi Pop- popanda utm popanda utm sitikanakhala pa mavuto amene tikukumana nawo apanopa amalawi amalawi akuzunzika panopa chifukwa cha chilima ndi chipani cha utm ndi chimene chinaononga chaononga ziko lino mosogozedwa ndi Malawi Congress Party nde osamanamiza amalawi panopa ayi chilima anauzidwa tulukani mumgwirizano koma ankakakamila.